akuluakulu mbuyomu anthu omuzungula apm norman chisale shadreck namalomba collins magalasi peter mukhito ben phiri joseph mwanamveka jappie mhango alfred gangata ndi ena otero ananyozedwa amanena kuti chipani cha dpp sichingawine chisankho ndi anthu amenewo ambiri anagalukira ndikulowa zipani zina panalinso ena ngati nankhumwa anayambisa chipani ndikumanyoza anthu amenewo come 16 september amalawi anavota dpp before election ena amapita ku khoti kufuna kuthana ndi apm ndiye tikudabwa kuona anthu omwewo anamusokoneza nankhumwa mbuyomu lero akuchita chimodzimodzi ndi dr jane ansah amayi timafuna tikuchenjezeni ndinu vice president wa apm choyamba musanapite kokumana ndi makuluku a ndale mudziwiseni bwana kunena kuti mukakumana ndi wakuti pa zifukwa zakuti maadvisor akulakwitsani chifukwa anthu amene mwakhala mukumana nawo pakatipa amachita kunena poyera kunena kuti amadana ndi apm kodi inuyo ngati vice president mukambirana chani ndi anthu amenewo and moreover zona inuyo mayi apm anakusankhani that was his choice ndikufuna mayi jane ansah akhale vice president panalibe advisor wa nankhumwa pamene mmasankhidwa komanso inuyo pamene apm amakusankhani anthu amene akunyozedwa lero kuti ayi anthu amenewa akumusokoneza apm anali pomwepo they were there before you were even appointed as running mate they were there anthu amenewa they were there during bingu akhala ndi bingu akhala ndi apm apm achoka mboma ndi amene amusunga apm pamene inu mumasankhidwa these are the same people amene achita force and today anthu amenewa sangamanyozedwe ndi maadvisor anu kuti ayi anthu omuzungula apm they are very bad akanakhala anthu amenewa ndi oyipa inuyo mayi simukanakhala running mate so this is just a warning to you madam kunena kuti before election maadvisor anu amenewa amapita ku court kufuna kuthana ndi apm anatenga ma injunction injunction after injunction history imatiuza bwino nde tikudabwa anthu amenewa anamusokoneza nankhumwa lero akuchita chimodzimodzi ndi dr jane ansah
tamvera kaye mnyamata apm afuna loyalty ena mu dpp momo akupanga ma meeting a usiku ndi anthu a mcp komanso akuluakulu a opposition akabwerako ku meeting iko akufuna apm aziwasekerera how is that possible

kuti akagona lero ndiye azadzuka liti munthu ukudziwa kuti nthawi ino ndi ya kampeni tikudziwa mavuto amene tili nawo mdziko muno pafunika munthu odziwa kuthamanga mukweneko tikapese pa

anadabwitsa anthu anapempherera nsomba ndi mikate mitanga nene pinakhala mbwe mbwe aliyense ndikutola ndikukhuta chifukwa chaka chino tingathe kunena kuti ndi chaka chodabwitsa chifukwa tonse timadziwa kuti mtengo wa chakudya umakwera kuyambira mwina mu december january february koma chaka chinochi ndi pamene mtengo ukusika mtengo wa chimanga wasika andi ukhala kusika ndakhala ndikunena izi kuti mtengo ukhala kusika izizi ndimanena chifukwa choti mu economics timati demand and supply ngati china chilichonse chili high, eh, chili eh, in high supply or in huge supply mtengo wake umayenera kusika so tikhulupirira kuti apresident athu ah, tiwathokoze kwambiri chifukwa cha nzeru zakuya zomwe ali nazo kuti amalawi akhale nawo ndi president yekhayo monga ndanena kale kuti amatha kuziwa kuti apanga chani pakakhala mavuto ndi president yekhayo amene akuziwa mavuto a malawi ndi amene amaziwa vuto lina lililonse malawi amakhala nawo nchifukwa chake chaka chinochi ti- ti- ti- tikunyadira kuti chakudya tili nacho Maziwa Wrestling mwadziwa osakhala ija ya- ya- ya cha america ijaya koma yakuno kumangwira munthu nkumugwesa pansi i was champion of that i was very very strong uh, that's why at age 85